Ah, ndị Voice of Enuani wa nọdụ niile wa na-atụsa ozi ọma na-ekwu gbasinyere ife bụ Enuani ọnụ na-asụ nnọọ and o nwere imirikiti na-ajụsị wa ajụjụ wa biko na wa chọ ịma ife ka ndị Enuani ndị Delta ka ndị Igbo ka wa si wee wee shi na biko anyị wee na-ajụ ajụ ofu onye n'ime ndị Enuani bụ onye nye anyị nọmba yị sị ka anyị kpọọ yị na ị mala ọdịnala na ị gbago n'ihe aka na ị ga-enwe ike ịkọwala anyị ka ndị Enuani si wee pụha na Delta steeti biko chief ọ ga-adịrị ya mma Hey, now this I need to
okay Ọgwashi na onwe ya ka anyị ga-esi bido wa si na Nri na Anambra steeti wa si Okay.
then eh, onye Adaigbo nwa eze Nri bụ bụ nwa eze ka ọ bụ and o nwe ife ọ kọmiti na na palace nna so a ba decide ya na wa ga-egbu ya ka a ba sị mba mmadụ abụọ mesịa ebe ọ bụla uchi zipụ ya nwanne bụ Ogboli na Isu Okay. ya bụ Igbuzo ba zipụ wa o nwe ife e nye wa ma aje kosa bụ onye ọbụla bulu ite ọ ga-ebu n'isi Okay. o lue n'ụzọ ọ da ya bi ebe ọ on their way moving Ogboli na Igbuzo nke wa da ebe ọ ya bụ dazịa na ebe ọ ọ sị okay nwere ọ sị okay na ọ bụ ya na ba nọsị emesịa ọ sị okay na ya ga-eje mezi ka ya jee further mana ife mere bụ na bịa ka ọ ga-akpọzi Igbo bi n'ụzọ mana ọ ga wee bili ebe ọ bụ Igbuzo while Adaigbo emuvuzie forward luzie Ọgwashi na be ọ bụrụ na ị maara Ọgwashi bere ebe o nwere a kpọ ihu anị ihu anị ihu anị Ọgwashi nke ya da there o bizie ebe ọ mana ị ma na ọ bụ egbeni ka ọ bụ because of eh, na ọ gba nta ka ọ chọpụtara na o nwe ndị biga na ya bụ obodo mbụ bi anị a kpọ ndị Ikelike ya me e ji akpọ wa Ikelike obi si bịa anị so ndị ọ bụ ndị bi anị o kwudo na ime obodo Ọgwashi so being that kwa asị fụa ebe na ọgba oke na onye ga-abụ eze wa ya chịma wa ọ ba chịmazịa mana yet ka ọ chị wa fọ ife ọbụla anyị ka eme n'obodo ndị Ikelike bụ ndị ga-eme ọchị na anyị ka e, e, ajụ e, eme ife ọbụla bụ ife omenala na obodo dịka ịwa ji ife ndị ọzọ wa bụ ndị ga-egbu agbọgbu Ikelike so Ikelike bụ ndị ndị Ikelike wa bu ụzọ bịa ya bụ ndị bi na centre of Ogwashi so ada na nshi ya gwara si na Ogboli na Ogwashi bụ nwanne and Akwụkwụ mgbakwa Akwụkwụ Igbo wabụ ewe na Akwụkwụ straight bịa na Akwụkwụ Igbo dị na bido na Akwụkwụ Igbo enwe ya si oge in those days ya sị na ndị Ogwashi ma akpọkwa ndị Akwụkwụ polisi na nwanne ya bụ nwene ya bụ Akwụkwụ Igbo so ka o si dị in those days dọ ka a sị pụọ bụ Ogwashi dọ bịa to that particular place so ọ bụrụ o nwe ndị ọzọ na-ajụ dịka ndị ọdịze eh, Odiani eh, dịka for instance ndị Ezi maọbụ ndị other places ndị onwe bụ achịdọ

ị bịa ihe na Asaba ndị Asaba si gaa Benin side wee pụ mana ka wa move kwa ebe wa move kwa some of them si that side move wee lu na Asaba kwụsị o nwere ndị cross ni ya ihe na Igbo from that Benin side dịka ndị eh, Abọ ndị Ọgbaru all those places cross anyị ndị Ọnịcha Ọnịcha Mmiri Benin kwa so n'oge and ebe anyị na-ekwu okwu ndị dịka ndị eh, eh, eh, ndị o- Odiani dịka ndị Ubulubu akwụ em, ukwu and eh, Ọnịcha Ukwu Ebu ndị Ebu si Igala wee bịa mana Isele Ukwu na Ezi Ọlọna eh, em, Ọnịcha Ugbo eh, eh, Ọbịọ ndị a bụ ndị ụmụ Eze Chima Bini wee pụha bịa Ee, ife ị na-akọwala anyị na chief ọ ga-adịrị gị mma eropiwe o ife ị na-akọwala anyị na na na idumu atọ ka ị ma iwọ si Igbo wee bịa bụ ndị Delta ị kpọgala anyị na ọ bụ ndị ndị ndị Ibuzọ na ndị Ọgwashi Ukwu na ndị Ịla maka na wa sị anyị na ndị Ịla si Igbo bịa ndị Ịla si Igbo bịa maka ebe ndị Ịla bizi now dọ wa bezi fụ na o nwere ndị sị na wa si o- wa- ndị Igbo ndị Igbo bi na dịka ndị eh, ndị eh, ke wa kpọ wa bụ ifene wa si bụ ọmụgwọ wa chọba ga-asụ ugbo Okay. anị ga-adị be for them wa ba cross ha mmiri that place Ịla dị fụ na ndị nọbu mbụ bụ ndị Ezi so while ndị Ezi fụ akụ abịa maka na ọ bụ si itewe ife oriri wa ga-eri n'afọ gbawere ife kedue weluo na wa dị ndị Ezi awazi asị na anya a da-afụ ntị na okpoho a da-adị ime gbazụkazịa to that place for now ya mee ndị Ezi ji gbazụkazịa ndị Ịla take their position bizie na Ịla ife wa kwa ji akpọ Ala asị na ala dị mma ya bụ Ila
okay wa sị na ala dị mma wa nọzịa bọs ụmụgbo bimezie bịa bịa bimezie bọọ ọdịa bọọ bimezie na ọdịa bọọ mụ maazị ụmụ bimezie bọọ ọ bụzi Ila okay Akwụkwụ Akwụkwụ Akwụkwụ si Igbo bịa
Akwụkwụ si Igbo maka Akwụkwụ na Ọgwashi bụ nwanne nwanne
maka na o nwe ka anyị si nụ kebu kebu na ndị Akwụkwụ na ndị Ọgwashi na wa adị anụtarị n'oge nụ mbụ amana na ọ bụ eziokwu diọkpa
yes wa adị anụtarị n'enu mbụ and ọ akpọli bụ polisi ma ọ bụrụ na ọ nwee nsogbu Akwụkwụ okay Akwụkwụ na Ọgwashi adị akpọli ibe we polisi ma ọ bụ ma nwee nsogbu wa adasị na ọ bụ okwu nwenne na nwenne mgbe settle ya bụ na eziokwu bụ ife anyị nụ na eziokwu ụdọ maka na ee ọnụ ihu ọka is one of the chief ndị pagonitegedeni na na ogbe so ife anyị na-ekwuzi na bụ na ọ- eh, ndị si Igbo bịa bụ Ila Ibuzo na Akwụkwụ na Ọgwashi Ukwu wa bụ ndị Delta steeti si Igbo wee migrate wee bịa Chief ọ ga- ọ ga-adị ị mma anyị bụ ndị voice of Enuani ka agbakwa ya ege na anyị bụ ndị voice of Enuani ndị voice of Enuani si ka mụ kene na ọ ga-aga ị mma na isi ga-echi nke m ji ya bụ na dị mma ebe onye bi ka ọ na-awachi, genụ ntị voice of Enuani ebe onye bi ka ọ na-awachi. nke m ji